odogwu kalịlị odogwu ị fụrụ na ya esikwasago nke nke a na-anụ n'ọkụ eji eke ọfọ nke a na-aba n'ọkụ anyị anụ ya ọ gbaa dịka charcoal nke so n'ime ọfọ nke ahụ nke anyị esu esu ka anyị esu esu ya bịa gwakọzie nya ọnụ o wee mebe ihe ụzọ oke ọfọ eji akpa oke ọfọ m ji wee kpochaa nri nri ị mara nri wụ nnukwu obodo mana m bata were oke ọfọ kpochaa nri niile na-ama ntụtụ onye ọbụla ọsọ dibịa niile na-agwọ ajọ ọgwụ ọsọ ị gbara ọsọ onye ahụ e, e, ezute ife ya-eme ya nke a bụ nke ya ba nke a ya esu esu e, na-aba na n'ime nke a bụ osisi anụnụebe osisi ose ọjị tinye abalị were abalị sụọ nri ee adụ ee onye ọbụla sị na ọ ga-enye ya okwu isi akitizi ya nwere isi ebulu adụọ onwe bụ ọdụ ajụ ala isi ọjọọ na na ọdụ ya o ji eme ile nke na-akụ ka ka ka ka ka ọ gụzuo ọta onye ọbụla chọọ ide gị wee si n'oke obi tụọ aka na ndụ ee onye na-emere ọfọ a, hmm, nke ya agago onye ka oke ọfọ na-eme ọzọ ọzọ hmm, ọ batara ọfịa si na ya na-eme ụmụ ụmụ anụmanụ niile na-ada agba oke ọsọ nke a bụ aka ụzọ isi akara udene ọ nke a udene ya wụọ bịa mee ife o mee ife wepụ anya na mmadụ wepụ anya n'ibe udene ndị ọzọ wee bịawa isi akara udene ọ bago n'ihe nụ okpoko eze nnụnụ onye ọbụla sị na ị ya-aba n'ili ee o jiri isi ya wee bulu akị inu agbarakata agbagwugwu igwe akị inu ọ bago i buru ya akị inu kwebris odogwu ife a ka oke mmọnwụ ji apụ apụ nke a bụ aka ekpe agụ aka ekpe agụ ji eme ile agụ owulu aka ekpe agụ ji eme ile ebe ichoku ichoku nọ n'ụlọ ugbere ya nọdụrụ ife a bụ isi ichoku ife a bụ isi awọ mme awọ mme jikọtara o ji wee mee gịnị wee chawa mmee mmee o tie n'aka nri ya ghọrọ o tie n'aka ekpe ya ghọrọ nke a bụ ibeji ibeji agụ nkwọ ọtụ obulu ọbịa ya bụ mgbe onwe ya a sị chukwu nọ n'ana onye ọbụla chere ihe ọjọọ onye a na-ewe ọfọ a chineke ihe o che ya zute ya na eke ekwuru nwa ya jere delu mma oke ego na-abata ihe ọma na-abata ọ bagokwa na ya chukwu nọ n'elu chukwu nọ n'ana o kele o kele ife ya-eme ife ụzụ ya-eme denjadu ka ịbịa gbaa m onye nwe apụkwa na apụ oke ọfọ ka ife a na-ekwu okwu ọ kere abagwu ya ijeku ee nke na-ebute ego ya bakwuo onye ego batawa wee sị chineke nọ na-eji ara mkpụrụ akwụ ego batawa eke batawa oye a sị chukwu na-ada egwu na amụ a sị unu bịa egwu na amụ nwoke a na-amụ amụ nwaanyị na-amụ amụ egwu na amụ ihe ọṅụ ya na-eme n'ezinụlọ ahụ chukwu nọ n'elu chukwu nọ n'ala a sị chukwu a sị nwoke ya adụ nwaanyị ya adụ a sị ọ ya adụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma na o si taa dụ mma ọ dụrụ gawa na ị na-ekwe ya dụrụ nwoke mma ya dụrụ nwaanyị mma nke gị akọna mụ ihe ọbụla bụ ife onye ya bịabara ya ọbara a sị chukwu nọ n'elu chukwu nọ n'ala onye sị na ọ gịnị ya nke m nekwe nke m nekwe nke ya a sị chukwu bịanụnụ a sị nwoke ya adụ utigbu nnukwu gbanyebanye ya ngwanụ a sị chineke nọ n'elu chineke n'ala onye si taa dụ mma ọ dụrụ gaba a sị chukwu ọgbaama bịakwanụ bịakwanụ bịakwanụ ee oke nduru bịakwanụ kpara akwụkwọ ọzọ bịakwanụnụ a sị chineke nọ n'elu chineke n'ala egwu na amụ bịakwa nwoke bịa nwaanyị bịawa a sị chineke agbụ orimiri ee unu bagatawa na okporo mmiri ọgbaama ndị mmiri niile bịakwanụnụ oke ee nkenu oke nnukwu nkenu nkenu ndị mmiri ee nkenu ụmụ mmiri bịakwanụnụ onye ọbụla ṅụrụ mmiri n'ebe si na-ekuzi onye na onye ji ọfọ unu na ya gbarịbakwanụ a sị chukwu nọ n'elu chukwu nọ n'ala bịakwanụnụ a sị bikodụnụ ọ niile okwu okwu a sị bịakwanụ anyị na-agụ egwu ọṅụ ya na-adị n'ezinụlọ a ọgụ egwu unu kpọgotewe na eke bịawakwanụnụ a sị onye akpọ ya kpọ ibe ya a sị bikodụnụ elo a sị buru unu bịawa obunukwu bịakwa na eke bịakwa na oye bịakwa na afọ bịakwa na nkwọ ehe ogwumagana a sị onye rie ogwumaga ọ jụ nri anụ onye sị na anyị na ya bụ kena onye nwe unu ụja akwa ya na-abịa ebe bịakwanụnụ batawanụnụ onye akpọ ya kpọ ibe ya ee lekeleke ọ sị biko n'igwe ufom na-aga n'igwe n'igwe lekeleke na-aga abịa n'igwe n'igwe odozi ya nke a bụ n'isi ugo ugo gbuzuo ọ chake bụcha ikara chọwa ndụ n'ọnụ ogologo ka ị na-agụtara anyị nnukwu ego isi n'oke osimiri na-agụtara anyị nnukwu ego na-achọ ji nke bụ owu gaba nwee ji anya mkpụrụ akị dị ebe a ka e nwere ofu onye na-ekwu okwu na iru akwụkwọ na mkpụrụ akị n'ihe ọjọọ ndị nna nna anyị ji gbagoro ihe ọma akwụ bụ ihe ọma azịza bụ ihe ọma ee akị bụ ife ọma ude akụ bụ ife ọma ihe niile si na nkwụ